ndị Igbo ekenekwa m unu ndị Igbo ndị na-anụ m na ndị m na-anụ ekenekwa m unu ọzọ asị m nke onye chi ya zelu ọkwa nwanne unu nwaanyị bụ nwaafọ Igbo ezigbo nwaada Mrs. Princess Ify Anijekwu nke eji Princess Ify Ugwu wee malụ na Facebook Instagram na TikTok o nwere ofu ife m ji maka ya wee bịakwa ọzọ n'ụbọchị taata ya bụ ife wee gbasalụ okwu a kpụ n'ọnụ di na nwanyị o nwere ife na-emebizi n'eziokwu anyị bụ ụmụ nwanyị anyị na-emetekwu ya o mgbe ụfọdụ anyị ada emetekwu ya ọ bịa bụrụ mgbe ụfọdụ anyị bụ nwaanyị a na-anụ anụ anyị nwee enyi nwaanyị ọ bụrụ na ọyị anyị nwaanyị a bụ onye na-akwado ọfụma na-adị mma n'anya mgbe ọbụla na-adị ka a chọ ọ bụrụ na gị na ide enwe ide o nwero ka ọ ra gị ka inwe ike ị na-akwado ka o si akwado ya bụ ife bịa ọ na-ewute gị ị na-achọzi ya n'ụzọ niile ka ọ bụrụ na ị na-adịkwa ka a chọ ka ọyị gị nwaanyị si adị n'eziokwu ọ dị mma na anyị ga na-adị ka a chọ mana ọ bụrụzi nke ọ ga-abụ na gị na mmadụ na-ama aka ọ bịa ọ bụrụ ife ga na-eselu gị na di gị ọ na-ebutelu unu nsogbu n'ezinụlọ ịdị mma dị mma gị bụ nwaanyị ị nwekwalụ aka ọlụ maka na a sị na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ o nwekwalụ ezigbote aka ọlụ iji iji na-achọ ka ị na-adịkwa ka a chọ na ọ bụ na aka esiro di gị ike o nwekwalụ ife ị na-alụ iji enweta ife iji adị mma maka na nwaanyị ọbụla kwesịlị inwe ife ọ na-alụ inwe ife ị na-eme ọbụna ọlụ oyibo ọbụna afịa ka ị na-azụ ọbụna ọlụ aka o nwee ife ị na-eme iji enweta ife ị ga-eji wee na-enyelu onwe gị aka maka na n'ikpeazụ a sọsọ ụmụ nwoke adịghị emezikwa ya adịghị emenwuzikwa ya ọ mgbe gara aga ka a na-asị na ndị di anyị na-ebu anyị gboo ma mkpa anyị niile mana mgbe ikpeazụ a ka o si dị ọ bụchazikwa na eziokwu isiokwu wee bụrụ biko ọ bụrụ na o nwere ka i si nwee enyi nwaanyị na-adị mma na-adị ọgọ ọ bụ na ị fụcha ya gị nwee na-achọkwa ka ị dịkwa otu otu o si adị ọ bụ na aka sichiri gị ike ọ bụrụzi ife na-ebutelu gị na di gị nsogbu ọ dịrọkwa mma a sị na ebe ebe aka luru nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya ọ bụrụ na ọ dị gị mma ka ị na-adị mma biko jee chọọ ife ị ga na-eme ka ị na-enweta ife ị ga-eji na-emezi onwe gị ka ị dị mma maka na nwaanyị ọbụla ọ dị mma na ị na-adị mma ya bụ na ife ị ga-eji bịa na ebe gị na di gị nọ n'ezinụlọ unu ọ bụrụ ife a na-ebutere unu nsogbu di gị na-afụzi enyi gị nwaanyị ọ dịka enyi gị nwaanyị a bụ ife na-ebutere fa nsogbu ọ na-afụzi enyi gị nwaanyị ọ na-afụ enyi gị nwaanyị ka otu e si afụ agwọ na ọ bata n'ụlọ mmadụ enyi gị nwaanyị ama ama ife bụ nsogbu ọ bụ na gị nwa bụ nwaanyị amarọ ka i si ahazi be gị eji m chukwu ayọ onye ọbụla wee bụrụ okwu ndụmọdụ biko ka a na-eme nke a ka a na-emekwa nke ọzọ maka ụmụ kịlịkịlị ife a bụ ife na-ebutecha nsogbu mana anyị amarọ na ya bụ nsogbu anyị na-enwe n'ezinụlọ ọ bụrụ na nke di gị na-enye gị adị erute ịzụ nke ga na-erute nke enyi gị nwaanyị a na-enwe welu nke a gote nke o lu weli ya nweta nke nke luli ya ma mezie ya mee ya otu ọ ga-adị mma ị dịkwa i likwu ya ma ị kwadokwa n'ụdị a ị dịkwa mma na nke gị maka na aka niile ararọ ọkwa nke m ji wee bịa wee nke m ji wee bịa sị ka m bịakwa kwupụtakwalụ ndị nke m maka na ụmụ ife a bụkwa ife na-ebutechara anyị nsogbu mana anyị amarọ biko onye nụkwa ozi a ya nyere m aka gbasaa ya likekwa anyị tinyekwalụ m ya na echiche gị na comment section because na mgbe ụfọdụ anyị adịghị ekwutechakwa ya ọfụma ọkwa nwanne unu nwaanyị bụ nwaada Mrs. Ifeanyi Jekwu a sịkwa na ya dịlụ onye nụ mma ya dịlụ onye na-ene mma nke onye chi ya zere biko ka ọ dịkwa n'oge ọzọ anyị ga-enwekwanụ biko njisie n'ike ka ọ dịkwanụ